ka Institute for Statistics nke UNESCO siri kwu bekee bụ asụsụ eji emepụtakarịcha ejije na Naịjirịa ya bụ n'afọ puku abụọ na isii ihe ihe a jiri gbagwoju anya bụ na ejije bekee ahụ kpokọrọ iri anọ na ịnọ n'ime narị 44% n'ime ejije niile emere na naijiria bụ ndị igbo mechara ha onye yoruba na-ekwu ihe a aga m agwa gị ebe m si gụta ya ọ bụrọ ihe nzuzo ka m na-ekwu o wee wepụta ife unesco chọpụtara ya bụ ụwa bịara mee nchọcha wee sị na n'ime ejije niile dị na naijiria emepụtara na naijiria ruo n'afọ puku abụọ na isii na iri anọ na ịnọ n'ime narị ya 44 pasentị bụ n'asụsụ bekee ka emere ya iri atọ na otu ya bụ 31 pesent bụrụ n'asụsụ yoruba iri abụọ na ịnọ n'ime narị bụrụ n'asụsụ hausa otu naanị n'ime narị ya 1 pesent bụrụ n'asụsụ igbo nke bụ n'afọ puku abụọ na isii onye yoruba wee gwakwa anyị wee sị ihe a riri mmadụ ọnụ n'ihi na ọ bụ ndị Igbo na-achị na mmepụta ejije na Naịjirịa Nollywood mana ha hapụrụ mmepụta ejije n'asụsụ Igbo ka ọ kpọọ n'ala bụrụzie naanị 1% n'ọnụọgụ ejije niile emepụtara na Naịjirịa onye Yoruba wee kwakwa akwa sị na ọ dị mwute na ndị Igbo na-ewu ewu n'azụmahịa ejije enweghị ike ịhụ na emepụtara ejije n'asụsụ Igbo ga-eme ka e nwee ike ibido ọwa akụkọ Igbo na DSTV jezie gụwa ya Saturday Independent ọnwa Mee dị na asatọ afọ puku abụọ na iri i rue ị gụta ife m na-agụ ụmụnne m anyị afụlana akwa nwanne anyị nwoke onye Yoruba kwara maka ndị Igbo ọ bụ nnukwu ihe aṅụrị ikwupụta na ụlọ ọrụ TV a na-akpọ Infinity enweela ọwa akụkọ chanel asụsụ Igbo a na-akpọ kpakpando dị na chanel 353 na-asụ Igbo bido n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ ka o siri nwee nke Hausa na Yoruba e nwekwara channel Igbo a na-akpọ Ogene na Daarsat NTA ji ha nwayọọ na-ebido ka e bido na nke mbụ ịkụzi asụsụ Igbo na mba ụwa mahadum abụọ na-ewukarịcha ewu n'ịkụzi asụsụ agbụrụ dị iche iche n'ụwa ndị a bụ

France a bịa na nke dị na Britain School of Oriental and African Studies ụlọ akwụkwọ a na-akụzi ọtụtụ asụsụ ụwa maka na ndị Britain chịbulu ụwa mana fa bịa n'Afrịka na-akụzi were asụsụ isii na-akụzi kedu asụsụ dị ndị ahụ Amharic Hausa Somali Swahili, Yoruba na Zulu. Igbo adịghị ya. Hausa dị ya. Yoruba dị ya. Igbo adịghị ya. A bịa na INALCO dị na France. Asụsụ ọ na-akụzi n'ụwa na ofu ụlọ akwụkwọ ọ dụ iri itoolu na ịtọ 93 maka na ndị France na Britain chịburu ụwa ma n'ime afrịka fa were asụsụ iri na ịtọ to 13 ndị ahụ ọ bụ ka m gụbakwa amharic bambara ụfọdụ ụnụ amara hausa yoruba zulu wee dere gaba ihe na-ebe na obekwara igbo adịkwaghị ya asụsụ igbo ka a chịrị iri na ịtọ n'afrịka na-akụzi na france yoruba dị ya hausa dị ya igbo adịghị ya ị bata n'ime afrịka n'otu njikọ afrịka a na-akpọ african union na-azabu OAU bidoro na bamako isi obodo mali n'afọ puku abụọ na isii ụlọ akwụkwọ dị elu a na-akpọ african academy of languages ACALAN ụlọ akwụkwọ a na-akụzi asụsụ ndị afrịka iri na ịbụa ka a chịrị na-akụzi ebe ahụ n'ime asụsụ iri na ịbụa afụ nke Hausa so na ya Igbo adịghị ya e jee na Amerịka mahadum iri abụọ na abụọ 22 na-akụzi n'uju ya asụsụ anọ ndị Naịjirịa n'ime mahadum iri abụọ na ịbụọ ahụ iri na asatọ 18 na-akụzi Yoruba iri na otu 11 na-akụzi Hausa anọ na-akụzi Igbo biko na ekere dịrị ndị Amerịka nsị ebe a sị kụọla fa aka a sị ịnọ na-akụzikwanụ Igbo abụọ na-akụzi Fulani mana e dekwara kịta ugbu a n'ịntanetị na mahadum ebe a na-akụzizi Yoruba na Amerịka dịzi iri anọ na isaa o sigo na iri abụọ o sigo na iri na ịsatọ ruo iri anọ na isaa ajụjụ m na-ajụzi wee bụrụ olee ihe ndị mba ụwa ejighi akụzi Igbo anyị ga-azawa ajụjụ a ugbu a site n'ịma ihe na-eme n'ala Igbo kedu ife ejiri akụzi Igbo ka anyị lekene etu esi amụ ya bụ Igbo na be anyị wee jụba n'etu esi amụ ebe ọzọ mgbe ụlọ ọrụ gọọmenti etiti na-elekọta mahadum niile dị na Naịjirịa mere njem nchọcha na mahadum niile dị na Naịjirịa n'afọ 1999 banyere 2000 ha depụtara mahadum ole ebe e nwere ngalaba ọmụmụ asụsụ ndị Naịjirịa akwụkwọ ha depụtara ya na ya ebe a ihe a dere maka edere kesaa n'ụwa niile maka ide akwụkwọ ị mụpụtara nwa o jebego ọrọzi gị nwe kesaa n'ụwa niile bụ na na mahadum isaa dị na Naịjirịa ka e nwere ngalaba ọmụmụ asụsụ Yoruba zuru ezu na mahadum ịnọ dị na Naịjirịa ka e nwere ngalaba ọmụmụ asụsụ Hausa zuru ezu nwee otu mahadum ebe e nwere ngalaba Efik na Ibibio nwee otu mahadum ebe a na-akụzi asụsụ Kanuri etu fa si dị ya edere a na-efichazị bụ na o nweghị mahadum ọbụla nwere ngalaba ọmụmụ asụsụ Igbo jekwa gụwa akwụkwọ ahụ gụwa ibe iri atọ na ịnọ na ibe iri atọ na ise pages 34 and 35 a sụwa ya na bekee egụwa ya fa dekwukwara mahadum ebe a na-akụzi ha wee were aka fa dee na ebe a na-akụzi yoruba bụ University of Lagos, University of Ilorin, Lagos State University Ojo, Olabisi Onabanjo University Ago-Iwoye, University of Ibadan, University of Ado-Ekiti, Obafemi Awolowo University Ile-Ife. N'ime mahadum asaa ahụ, gọọmenti etiti nwe mahadum anọ mana a na-akụzi Yoruba ebe ahụ. Ebe mahadum anọ ebe e nwere program ife a kpọrọ program ya bụ ngalaba asụsụ Hausa bụ Ahmadu Bello University Usman Dan Fodio University Sokoto Bayero University Kano University of Maiduguri ọ bụ gọọmenti etiti nwe mahadum anọ ahụ niile ya bụ ndị be anyị ọ bụ ego anyị ncha niile ka eji akwụ ndị ọka mmụta na-akụzi na mahadum ndị ahụ ụgwọ ego anyị ncha Federal Universities ka m sụọ ya n'oyibo etu a ka ọ dị na nke ebe a na-akụzi efik University of Uyo gọọmenti etiti nwe ya University of Maiduguri ebe a na-akụzi kanuri gọọmenti etiti nwe ya i bidozie n'ibe nke mbụ akwụkwọ NUC ahụ dere ruo n'ibe nke ikpeazụ ibe o nwere bụ ibe iri itoolu na itoolu 99 o nweghị ebe a kpọrọ asụsụ Igbo aha Igbo furu kpamkpam ndị be anyị ị fụla n'otu ihe mere mahadum mba ụwa ejighị akụzi asụsụ Igbo ha chọọ ịkụzi ya olee ebe ha ga-esi nweta ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ nnukwu ihe na-efunarịkwa ndị Igbo n'ihi na ndị Igbo adịghị akụzi asụsụ Igbo n'ala Igbo ma Hausa na Yoruba na-akụzi nke ha ma agaghị m abanye na ya ugbu a naanị otu ka m ga-ekwu maka ya bido n'afọ puku abụọ na isii embasi Amerịka na-enye ụmụ akwụkwọ mahadum dị na Naịjirịa skọlaship ịbịa kụzi asụsụ agbụrụ ha na Amerịka gọọmenti Amerịka ma ha dere na ife eji akpọ mmadụ tinye akwụkwọ nye ahụ application form ma ha dere ya desie ya ike na naanị ndị ha na-enye scholarship ahụ bụ ndị nwere ike ịkụzi asụsụ yoruba ma ọ bụ asụsụ hausa na-eme ya wee luo taa ọchị ka ọ na-atọ m mba mana ndị be anyị eji m obi aṅụrị ekwupụta na nnukwu ihe mgbanwe adịla na nkụzi asụsụ Igbo na mahadum ndị be anyị mụ na unu eji agbamakwụkwọ a na-ekwu maka nwoke a sị na a mụrụ ya oge a mụrụ ibe ya ibe ya jebe akwụkwọ o jebe ibe ya baba kọleji ọ baba ibe ya zụba afịa o soro fa jebe Ọnịsha ibe ya gbaba nkwụ ọ gbaba ibe ya gbaba akwụkwọ ọ gbaba na ibe ya na-ayọsị chineke biko ibe ya mụtara nwa chineke nyekwuo ya nwa leziere na anya ndị a mụrụ ha na igbo bụ hausa na yoruba ibe ọgbọ ndị igbo emepụtaba ejije na asụsụ ha na igbo ada emepụta ọgbọ ndị Igbo akụzibe asụsụ ha na mahadum Igbo ada akụzi ọgbọ ndị Igbo etinyebe ewere asụsụ ha na-agbasa ozi n'ụwa Igbo ada eme ya ife na-enekwa anya na ọ dị mma